ama m na unu ka na-esonyekwara anyị n'ọmụmụ asụsụ Igbo anyị ka nọ na ahịrịokwu chetakwa ihe m gwara unu bụ ahịrịokwu ahịrịokwu bụ mkpụrụ okwu ma ọ- mkpụ- ofu mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole jikọtara ọnụ n'ụzọ ziri ezi wee nwee nghọta zuru oke m gwara unu na e nwere ụzọ mkpụrụ okwu mkpụrụ ahịrịokwu e nwere ahịrịokwu ụzọ atọ e nwere nke a na-akpọ ahịrị mfe bụ nke anyị na-eleba anya n'ime ya nke ndị oyibo na-akpọ simple sentence anyị lebacha anya n'ime anyị ga-eleba nke a na-akpọ um, an- uh, nke ndị oyibo na-akpọ compounded sentence na interrogative sentence anyị ga-elebacha anya na ya. compound sentence na-enwe ngwaa abụọ maọbụ karịa interrogative na-eji ajụjụ so anyị ga-eleba anya na m- ahịrị mfe anyị ka nọ n'ime ya anyị elebabuola anya na mana anyị ka na-elebakwa anya na because o nwere ọtụtụ ọmụmaatụ dị iche iche enwere nke a na-eji nnọchi aha emebe nke nke a na-eji mkpọ aha bụ noun emebe nnọchi aha bụ nke a na-akpọ pronoun na anyị na-achịkọta ọmụmaatụ ndị a niile ọnụ were na-emepụta maka i lee anya n'ụgbọ odee nke anyị nwere ọmụmaatụ nke ndị anyị Nye ọmụmaatụ nke mbụ, ọ ka bụkwa na ahịrị mfe. Cheta na m gwara unu e nwere ndị e ji mkpọaha bụ noun n'asụsụ Bekee ma ọ bụ nnọchiaha emebe. Ọmụmaatụ nke mbụ, anyị na-aga akwụkwọ. Anyị na-aga akwụkwọ. We are going to school. We are going to school. Na-aga bụ ngwaa nọ n'ime ahịrịokwu a mana na-aga mere ahịrịokwu a ka ọ bụrụ ahịrịokwu ndịnugbua ndịnugbua that is present tense present tense ahịrịokwu ndịnugbua that's present continuous not just present continuous nke abụọ ha na-agba mbọ ha na-agba mbọ mana o nwere otu ihe ka anyị leghachikwa anya na ọmụmaatụ nke mbụ o nwere otu ihe m chọrọ ka anyị lee anya n'ime cheta na m gwara unu na ahịrị mfe a enwere ike iji mkpọaha mebe ya bụ noun wi- nke ndị oyibo sị na ọ naming word ọ- ma ọ bụkwanụ iji m- nnọchiaha bụ pronoun anyị i lee anya nke ọma anyị abụghị mkpọaha bụ nke ndị oyibo na-akpọ noun anyị bụ nnọchiaha mana n'ime ahịrịokwu ndị a anyị ji nnọchiaha mebe ahịrị mfe, jirikwa mkpọaha mebe. Ọmụmaatụ nke mbụ bụ nnọchiaha ka anyị ji mebe ahịrị mfe a bụ anyị na-aga akwụkwọ. Ndị oyibo na-akpọkwanụ ya asị atụgharị ahịrịokwu a gịnị we are going to school. Ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ ha na-agba mbọ ha na-agba mbọ na-agba bụ Ngwa mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ahịrị mfe. Mana i nee anya na mkpụrụokwu bidoro ahịrịokwu a bụ ha bụkwa otu n'ime ọmụmaatụ nnọchiaha ndị oyibo tụgharịrị ga-atụgharị ha na-agba mbọ dịka they are trying they are trying. Ngwa lee ọmụmaatụ nke atọ. ọmụmaatụ nke atọ ọ na-agụ akwụkwọ ọ na-agụ akwụkwọ ọ bụkwa otu n'ime ọmụmaatụ nnọchiaha na-agụ bụ ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe na-agụ bụ ihe mere o ji bụrụ ahịrị mfe ya bụ otu ngwa she is reading ndị oyibo atụgharịa ọ na-agụ akwụkwọ n'asụsụ bekee ihe ọ ga-abụ bụ she is reading she is reading ama m na unu esonyere anyị nke ọma ka ị na-amụta gị nwa bụ onye igbo na-amaghị asụ asụsụ igbo nke ọma ị ma na she is reading bụ ọ na-agụ akwụkwọ Hmm? ngwa lekwa anya na ọmụmaatụ nke anọ obi siri nri obi siri nri ị tụgharịa ya n'asụsụ bekee ọ bụrụ gịnị obi cooked food ngwa cheta na m gwara unu anyị nwere ike iji nnọchiaha bụ nke ndị oyibo na-akpọ pronoun maọbụ mkpọaha mebe obi a bụ mkpọaha mkpụrụokwu a bidoro ahịrịokwu a bụ mkpọaha bụ noun i nee ya anya nke ọma ọ bụ aha mmadụ ọ ya o ji wụrụ mkpọaha lee anya nke ọma anyị ji nnọchiaha na mkpọaha mebe ahịrị mfe mana ahịrị a bụ ahịrị mfe gịnị mere o ji bụrụ ahịrị mfe ọ bụ siri a bụ ahịrị bụ ngwa nọ n'ime ahịrịokwu a ọ bụ naanị otu